Bíonn gach saghas duine páirteach sa tsraith agus is breá liom é sin mar tá a scéal féin le h-inseacht ag gach duine. Fáilte romhat go dtí an clár Aistí Ón Aer! As seo go ceann daichead nóimeat nó mar sin, gheobhair meascán de thuairimí, de thaithí saoil is de chuimhní cinn ó scríbhneoirí nua agus aitheanta araon.
So táim ag taifeadadh anseo le duine nó beirt a bheidh páirteach i sraith na bliana seo agus tá sé déanta agam le roinnt blianta anuas do Raidió na Gaeltachta darbh ainm Aistí Ón Aer agus deis atá ann deis a thabhairt do lucht éisteachta an raidió píosaí nua scríbhneoireachta a chloisint agus is docha is deis atá ann do dhaoine ar mian leo a bheith ag scríobh nó atá ag scríobh cheana féin um, aistí raidió a scríobh do Raidió na Gaeltachta. Bainim ana thaitneamh as caithfidh mé a rá. Eh, so táim anso eh, sa Roinn i i mBaile na nGall. Eh, más féidir leat eh, leibhéal fuaime a thabhairt dom. eh, so nuair atá tú féin ar do chompord, eh, Catherine, em, Abhaile liom. eh, Ok. abhaile leat, just, just chun leibhéal fuaime a thabhairt dom, you know. Ok.
Fuair mé clóca marún ón ráille sa siopa agus chuir mé orm é. D'ardaigh mé an húda agus d'fháisc mé beanna an chlóca mórthimpeall orm. Bhí mé i mo bhall de phobal na cathrach anois.
Is, is, is álainn liom na haistí a léamh nuair a thagann siad isteach agus ansan nuair a thagann siad chun beathaigh, nuair a bhíonn an, an taifeadadh á dhéanamh chomh maith. Is. D'fhág mé an clóca ar ais ar an ráille agus d'fhill mé ar an mbliain fiche fiche a ceathair. Is rud álainn atá ann rud éigin úr mar sin a chloisint. Tá taithí saoil éagsúil againn go léir agus tuiscintí éagsúla againn go léir agus más píosa ficsin atá ann, más gearrscéal nó más píosa focal labhartha nó cuimhní cinn nó pé rud, is álainn an rud é cineál, deirfeá, táipéis an chine daonna, mar deirfeá. Tá seans go raghainn amach chomh fada le daoine chun chun iad a thaifeadadh ag an baile, abair. So is rud an-deas é sin, abair, seachas a bheith ag caint leo ar an bhfón nó pé rud é, go mbeadh an deis buaileadh leo chomh maith. So. So tá an píosa go hálainn, níl aoinne tar éis é a chloisint roimhe seo, so tá na focail atá scrite agat go hálainn ar fad, so just tabhair deis don éisteoir, an scéal a chloisint. Is scéal atá á insint agat don éisteoir. Faoi mar a dúrt ar dtús a chinntiú go bhfuil an micreafón ag obair agus go bhfuil sé ag taifeadadh agus mar sin de. Chuirfidh mé sin in aice leat nó más féidir agus féachfaidh mé conas mar atá. an fhuaim anseo agam. So b'fhéidir má léann tú an abairt dheiridh, mar a déarfá, yeah. Tá níos mó ceamaraí i ngach tigh ná mar atá daoine na laethanta seo. É sin ráite, is cinnte go maireann sé mar chaitheamh aimsire iontach, don té gur suim leo a leithéid. Sin go hiontach, Liam. Go raibh míle maith agat. Agus go raibh míle maith agat as sin a scríobh agus don chupán tae. Ard-fhear. Bhí sin go hiontach ar fad. Bhí sé go hálainn bualadh le Liam sa Pheil arís agus le Catherine Foley chomh maith agus na scéalta sin a chlos uathu agus na taifeadaí a dhéanamh anso sa Rinn sna Déise. Tá sé go hálainn a bheith amuigh i measc an phobail. Beidh orm filleadh ar Chasla anois. chun na píosaí seo a chur in eagar, mar a déarfá, ach ar dtús báire, caithfidh mé dul isteach go Dún Garbhán mar tá uaigh sagart á lorg agam.